Dhá bhliain ó shin chuir Tiobraid Árann deireadh le brionglóidí Uíbh Fháilí le cúl sna nóimeataí deireanacha de chluiche ceannais mhionúir na hÉireann. An deireadh seachtaine seo, bhuail an dá fhoireann in aghaidh a chéile sa stáid céanna i gcluiche ceannais fé 20 na hÉireann. Ar éirigh le foireann óg Uíbh Fháilí le tacaíocht an chontae taobh thiar dóibh seilbh a fháil ar chraobh na hÉireann nó ar chuir a gcomharsain Tiobraid Árann deireadh lena mbrionglóidí arís?

Ón dtaobhlíne atá Screeney á bhualadh isteach, thóg an hairt. Ó, dochreidte, agus bhí mé chun a rá, tá an t-atmaisféar chomh maith is a bhí mé ar chluiche riamh anseo leis an slua, ach cad é mar scór ag Screeney ansin, cheap mé go raibh an seans caillte aige nuair a chas sé ar an taobh eile, ach féach ar seo, uillinn chomh géar thar an trasnán, draíodóir. Anois Brecon Kavanagh teachta chun tosaigh Senan Butler agus ardaithe go diail aige ag ceannaire Chraobh Peile Oisín O'Donoghue, tá seans ar chúl aige McCarthy! Bhfuil poc éirice ansan? Tá! arsa Seán Stack. Beidh mé fre ceart le McCarthy a bhuaigh a chéad uair ach d'iompaigh sé isteach. Bhí stracadh ann cinnte. Bhí stracadh ann. Agus níl aon amhras faoi sin, an cinneadh ceart déanta ag Seán Stack. Darragh McCarthy a fuair cúl ó phoc éirice níos túisce sa bhfeachtas agus tá an ceann san neadaithe go hálainn ag Darragh McCarthy. Mar a dúirt tú ansin, a Bhriain, neadaithe go hálainn aige ach rinne Hoare an-iarracht é a stopadh ansin. Mí-ádh ceart ansin ach an-cheann ansin. agus iad á oibriú go hálainn ó dhuine go duine. Dan Bourke a bhí ar fheabhas an lá deireanach, cé go bhfuair Screeney Gradam Laoch na hImeartha. Sin cion captaein duit ó Dan Bourke. Currivan, dul sa tseans. Ráinig gur bhain sé fear amach agus tá san tiomáinte ag Ciarán Foley! Tá sé sínte chomh maith mar fuair sé buille déanach. Fuair sé buille déanach ansin. Ní dóigh liom go bhfaca an réiteoir é ach sin an fear atá ag cúlú siar agus ag tabhairt aire do Dan Bourke nuair a thagann sé amach go lár páirce ag lorg an tsliotair. Cathal English caite siar go dtí Conor Martin. Ag d'iarraidh leath éicint de Ghael Taha Oinigh, an glaoch faighte aige. Ciarán Foley arís. Fuair trí cinn de phointí i gcoinne Chorcaí sa chéad leath. Tá an tarna ceann ansan aige. Cé atá ag leanúint? Smeach ag O'Connor. Tá sé cúig mhéadar is seasca ón gcúl, ag féachaint cé atá istigh. Buailte isteach anseo go dtí Barry Egan. Smachtaithe go deas aige Egan. A leithéid de phointe d'Uíbh Fháilí! Ana ghabháil san aer aige, Cathal English an turas san. Seo chugainn Foley agus tá trí cinn arís inniu aige, mar a dhein sé i gcoinne Chorcaí. Ceann deas seolta isteach ansin agus tá Screeney chun cinn ar Podge O'Dwyer. O'Dwyer má tá ag fanacht leis. Isteach anso le Spain. Fós ina sheilbh agus é faighte anois aige Conor Doyle agus tá an ceann sin buailte thar an trasnán, uille fíorghéar. Buaite go deas aige Senan Butler. Miller fé bhrú an turas so, amach go dtí Cathal English. Butler cóngarach don dtaobhlíne, má tá! Sin ár mistic cheart do sa Taibhdhearc, an-phointe. Deis na dTiobraidach anois dul ar an ionsaí. Daly, Rigney ag oibriú go cruaidh agus tá an briseadh faighte anseo, bhfuil an pointe faighte? Tá go deimhin aige Cathal King. Tá an bheirt lár páirce ag Uíbh Fhailí an-thionchar acu ar an gcluiche. Bhuel, do thóg sé tamaillín orthu deich neomat scór a dh'fháilt sa tarna leath. Buailte chun cinn aige Rigney, tá sé siúd leis ag teacht isteach sa chluiche. Tógtha anseo anois aige Dan Bourke, seolta isteach ag an gcaptaen, fear Dharú ag aimsiú na sprice. Anois táimid nach mór leath bealaigh. Tríd an tarna leath, an ceann san seolta isteach, Barry Egan ag tarrac ar an seana stíl agus tá an cúl faighte. An bheirt mhaor cúil ag féachaint ar Sheán Stack, tá Stack sásta, tá siamsa méithe ann. Bhuel, tháinig sé sin ó Rigney ansin, poc amach arís agus is dócha go raibh sé ag tabhairt faoin scór ach Egan, leis féin, An cúl báire a tháinig amach, b'fhéidir go mbeidh áiféala air gur tháinig sé amach, ach cad é mar scór! Seo chugainn arís Butler mar fhreagra! B'fhéidir ná raibh ann ach 20 soicind, ach Senan Butler in am an ghátair anois. Siad na Tiobradaigh atá ag ceiliúradh. Á, bhí gá leis an chúl sin do Thiobraid Árann ansin nuair a bhris an sliotar. Tá an-luas ag an bhfear sin. Agus cad é mar chríoch ansin. Cluiche taitneamhach álainn atá anseo againn an tráthnóna. Poc amach tógtha. Briseadh á lorg anseo aige Leigh Kavanagh, Adam Daly. Fé bhrú agus gadaíocht aige Bourke. Anois mar sin tá siad ag oscailt an bhearna. Oh! Tá sé sin stiúrtha go hálainn ag Dan Bourke. Bhuel, nach cróga a bhí sé. Bhí Screeney taobh leis. Rinne sé a rogha fhéin, tabhairt faoin chúl. Bhí an ceart aige. Bhí sé ag teacht isteach sa lár ansin. Cad é mar ruathar ach arís tháinig sé ón bhrú óir ar na cosantóirí agus bhí fhios aige go mbeadh seans aige. Féach anseo an flic deas isteach ansin. An luas atá acu. Cad é mar chríoch. Ach níl sé anseo. Jack Collins. Isteach anseo, obair den scoth, Martin arís tagtha ina bheathaigh le cúpla neomat anuas agus tá an ceann san buailte go cruinn aige. Fachta laistiar de siúd. Beidh seo Alex Kavanagh siar anseo agus fabhar curtha anseo ag Collins féin fé fhéinig, an sliotar seolta go cruinn aige agus tá. Uíbh Fháilí ar thairseach an bhua, Rory Kelly. Tá roghanna aige, Rory. Teastaíonn a phointe fhéinig ó Rory Kelly agus tá an claí mullaigh curtha acu ar an taispeántas. Tuigeann siad anois, mura dtarlaíonn míorúilt, go bhfuil an t-aicsean déanta agus don chéad uair riamh, is iad Uíbh Fháilí curaidh na hÉireann.